hali bi jirikaramɔgɔ adama dawo an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an y'a mɛn ko tana bɛ adamaden la mhm. ko fɛn bɛ fɛn na n'i y'o kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mhm. i ka ɲɛnamaya tɛ sɔn sani diɲɛ wuli cɛ mhm. ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'i sen donna yen fɛn bɛ fɛn na ni e y'o kɛ ko i ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ i bolo a bɛ se ka kɛ a waatinin kɔnɔna la walima i ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ sani i ka diɲɛ wuli cɛ est ce que tanako kuma in ye tiɲɛ ye est ce que tiɲɛ don tana bɛ adamaden na wa alihamdulilayi ne balimakɛ mhm. i ka kuma in diyara n ye kosɛbɛ mhm. parce que a bɛ fɔ nin ma dɔnnikɛyɔrɔ mhm. a bɛ fɔ nin ma mɔgɔ bilasira yɔrɔ aw ka média in ka ɲi kojugu n'i ye ɲininkali kɛ adamaden tana na tana ye tiɲɛ ye mais an ka jamana ninnu na taamasiyɛn ani tana tɛ kelen fo mɔgɔ k'o fana faamu muso dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kan ka jan ni k'a biri dɔɔnin an ka mɔgɔ dɔw ko ko a bɛ fɔ muso ma ko kaburu filɛmuso kaburu olu tɛ tiɲɛ ko kaburu ko kaburu filɛmuso ko n'i y'o furu ko i bɛ sa olu tɛ tiɲɛ i y'a faamu o to yen dɔ bɛ yen sen ŋana ka dabiri cogoya dɔ la an ka mɔgɔ dɔw b'a fɔ o ko n'i y'o ta ko i tɛ fɛn sɔrɔ olu fana tɛ se ka kɛ ne balimakɛ yanni e ka taa bɛn ni muso tere ye min tere man ɲi e de tere de tiɲɛna n'o tɛ i tɛ bɛn n'a ye cɛ de tere man ɲi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɛ b'an ka ninnu e kelen tɛ cɛ ye o an ka sisan ni mɔgɔw ye ne adama su k'an lamɛn mali an ka jamanaw bɛ bɔ ko dɔ kɔnɔ ni ala sɔnna siga t'o la hali ne yɛrɛ dɔ ye a ma mɛn a n'a muso tɛ ka bɛn ko kabi ale ye muso furu ko ale ka fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ko dɔ ko ale ma mhm. ko muso tere man ɲi pour que cɛ yɛrɛ parce que cɛ in ye senufɔ ye miyankaw ni senufɔ b'o tulonkɛ kɛ pour que cɛ yɛrɛ dusukun ka lafiya mhm. a taara baro kɛnɛ fɛ eh. taara baro kɛnɛ fɛ ka kuma in fɔ ne ye ne ko balimakɛ ne bɛna min fɔ i ye mhm. kana jigin muso la muso ma fɛn kɛ wa muso ma surunya ka fɛn kɛ e de gɛrɛsɛgɛ de tiɲɛna n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna sababu o sababu bɛ na ni labijarabi jugu ye pour que k'i mako sa o sababu de bɛ na hali ni muso in tere man ɲi i bɛ taa sɔrɔ e de gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ hali n'e tun ma muso in furu nin problème tun b'i sɔrɔ siga t'o la i y'a faamu wa a ko bon tiɲɛ na miɲankɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ ye mais mun bɛ ne bɔ a kɔnɔ wala sisan i kumana n'i kɔni sinna nin ma n y'a ka dolo lajɛ k'a ye tiɲɛ na a ye muso min ta ani muso in tɛ furu ɲɔgɔnma ye muso in ɲɔgɔnna cɛw bɛ yen u bɛ se k'a ta u bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ den sɔrɔ mais ale ka qualité la ale man ka muso ta o fɔlɔ ye mun ye mm-hmm. n'a fɔ kuma daminɛ ne ko n ko dolo ka mm-hmm. naani mm-hmm. ji ni tasuma n'i ye olu fara ɲɔgɔn na hali ni furu diyara den tɛ sɔrɔ ou bien ni den sɔrɔla kɛnɛya tɛ sɔrɔ ou bien ni kɛnɛya sɔrɔla nafolo tɛ sɔrɔ ni nafolo ni fɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ kamanagan dɔ tun bɛ kɛ yen hmm. ji ni tasuma tɛ fɛn kelen ye donc an ka cɛkɔrɔba kun bɛ nin de ɲɛɲini ka furu kɛ a bɛ fɔ o de ma tanamako i y'a faamu mhm. ne balimakɛ maa min bɛ yen mhm. ni kalo jɛra mhm. ni i bɛ kafoɲɔgɔnya kuma mɔgɔw ka hakɛ to fɛn dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ fo i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ parce que an b'a fɛ ka mɔgɔ bɔ fili kɔnɔ mhm. ni maa minnu bɛ musoko kɛ kalojɛ la a ka ca ala fɛ ala b'i sɔn fɛn fila de la mm. yefuge bɛ sɔrɔ o kɔnɔ mhm. namara fasugu dɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ mhm. o ye tanamako dɔ ye kalojɛ ne m'a faamuya kalo i n'a fɔ ni kalo jɛra ka musoko kɛ kɛnɛma ah, kɛnɛma o tɛ kɛ ah. a man ɲi a filanan ye mun ye tuma min na mɔgɔw ma da n'i ma fara ka musoko kɛ hmm. a bɛ dagbara wolo lase adamaden ma n ma nin yɔrɔ faamuya ka ɲɛ mɔgɔw ma da ka ɲɛ fitiri ni safo cɛ maa minnu bɛ musoko kɛ nin waati ninnu kɔnɔ mhm. ni ala y'i sɔn den na mhm. a caman ye bobo b'u la mhm. den minnu bɛ daji bɔn b'u la lagalagatɔ o caman bɛ sɔrɔ o de fɛ mm. o to yen maa minnu bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye k'a sɔrɔ koli b'a la olu caman de b'o yefuge fana sɔrɔ ka jɛn ni muso ye k'a to joli la ayiwa basi tɛ mais an b'u bɛɛ to an bɛna adama fɛn jumɛn yɛrɛ de bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ko ko tan bɛ yen adamaden tana ye tana bi duuru ye an b'a ɲini aw fɛ nin yɔrɔ in na a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari ka d'a kan bi ta ye kɛnɛkan ko de ye adamaden tanaw de bɛ ka fɔ aw ye a sɛbɛkɔrɔ cari ka d'a kan nin nafa ka bon aw ma an ni jiri karamɔgɔ adama daw de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a mako b'a ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka ja duguma adama an ka taa ne balimakɛ ɔhɔ
ko tan bɛ yen mhm. n'i b'a kɛ mhm. fo e ka sa kamanagan tɛ ban i la he ko tan bɛ yen ɔhɔ n'i b'a kɛ mhm.
fo e ka sa e tɛ kɛnɛya mm. ko tan bɛ yen eh, n'i eh. b'a kɛ ɔhɔ fo e ka sa e tɛ ɲɛsuma sɔrɔ hei adamaden tana tana bi duuru
ne balimakɛ
fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ farafinaya hakili to bɛnkan na bɛnkan bɛnkan man ɲi dɛ bɛnkan bɛnkan man ɲi hali ne ni e bɛnna fɛn dɔ la a don si la ne k'a bɔ a a man ɲi ale de bɛ adamaden caman mako sa Alahu akbar bɛnkan de ka kow waleya wala o de kosɔn mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ layiru fɛ kojugu heyi bɛnkan man ɲi ayiwa bɛnkan hakili to a la kelen i y'a faamu ne balimakɛ an bɛ na dɔɔnin fɔ an balakaw ye musow maa min bɛ muso bamu
ka sin don a da ka to ka taama
n'o den kalite taara jamana kɔnɔ a tɛ segin muso min bɛ denw bamu ayiwa n'a taara jamana kɔnɔ a tɛ segin a tɛ fa dɔn a tɛ ba dɔn eh! olu de bɛ nafolo sɔrɔ ka kɔfa sugu bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ba to yen k'a fa to yen jɔsa nin yɔrɔ in hakɛ to muso minnu bɛ o denw bamu o kɔ la mhm. walima ka den ta k'a don o kɛrɛ na oh, ka to ka sin di o ma ka to ka taama n'o ye mhm.
eh! cɛjuguba de ye musow musow an ka taa i y'a faamu heyi o to yen muso min bɛ yen a bɛ den bamu ka den sen fila bɔ kɔfɛ eh! den bamunen kɔ den sen fila bɔlen don o t'a kuru ka don bamunan kɔnɔ ne balimakɛ maa o maa ka den bamucogo de y'o ye olu denw fasugu de ye musotigɛla waanew de ye sungurutigɛlabaw tigɛlabaw kakalaw wala maa langolonbaw muso ko fan fɛ mɔgɔ ka hakɛ to parce que fo an ka fɛn dɔw ɲɛfɔ an ka fɔ n'a ma fɔ a tɛ ɲɛ koyi i y'a faamu olu fana man ɲi musow b'o min kɛ o ye kojuguba de ye cɛ caman b'o o kɔnɔ dɛ hali kameraman yɛrɛ ne bɛ ka siga ale ka ko la i y'a faamu an ka taa o to yen parce que fo an ka fɛn dɔw fɔ mara tiɲɛna mara tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ de fan fɛ koyi mara tiɲɛna bɛɛ de fan fɛ fo an ka jija ka jija cogo bɛɛ la ka mara kɛ ka ɲɛ o la minnu bɛ bɔ an kɔ la mhm. an bɛ se k'u langa siga t'o la i y'a faamu mhm.
nka mara mana kɛ e min yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye e y'o ye e ko sisan denw kɔni man ɲi sisan denw man ɲi e yɛrɛ sisan mɔgɔ ɲini de e ye mun dilan e ye mun k'i den ye an k'o de bɔ yen an ka jija ka denmisɛnw labɛn pour que u ka se ka yira sini tiɲɛ don i y'a faamu an ka taa i y'a faamu mhm. ne balimakɛ a filanan ye mun ye maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini i n'a fɔ nafolo ɲinina kana sɔn habada ka dumuni dun a tobi yɔrɔ la dumuni tobi yɔrɔ ee ne balimakɛ k'a dun o yɔrɔ la o bɛ waritigi ma k'o sari cɛ caman b'o kɛ dɛ cɛ caman b'o kɛ dɛ o man ɲi o bɛ o bɛ na ni fitinɛ ye kamana kasara jugu dɔ bɛna cunna k'i ka nafolo bɛɛ ban heyi o bɛ kɛ i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɔhɔ mɔgɔw ka jija ka hakili to

i kuru a kan i kuru a kan hey si tɛ tulonkɛ ye eh! i kuru i si kan i nali fɔlɔ mɔgɔ ma tɔgɔ ninnu da gansan dɛ ne balimakɛ eh! maa o maa bɛ kulusi don n'i feerela i ka kulusi dontɔ la ka bin don o don yan ni lahara jɔ to jɔ e den tɛ yira han i ka to kulusi don la i sen ka feere feere ka ban bin dugu ma aa o man ɲi dɛ
ayi o ye ko cɛjuguba de ye alahu akubaru ka hakili t'o la mm. o man ɲi ɔhɔ donc n'i bɛ kulusi don dɔrɔn i k'i sigi k'a don min ka ɲi kulusi don na i b'i sigi k'i ka kulusi don e ka to ka i ka denmisɛnninw lajɛ den o den bɛ yen n'i y'a ko su fɛ n'a bolila ka taa sigi dilan kan ka kulusi don walayi o de b'aw bɛɛ mara mɔgɔ den t'o ye an ka taa ne balimakɛ mɔgɔ den t'o ye o ka bɔ yen ni i b'a fɔ k'an ka kuma adamadenya adamadenw taara adamadenya de bon an tɛ nin jate o de bɛ k'an sɛgɛn toujours an ka cɛkɔrɔba dɔ kun bɛ yen den o den b'a fɛ a b'a fɔ nin den nin ka ɲɛna bɛ kɛ tan wa a bɛ taa laban tan wa a bɛ kɛ ten tamasiyɛnw tamasiyɛnw den bɛɛ b'a ka tamasiyɛn jira ka ban i y'a faamu ne balimakɛ n'i ka denw sigira n'u bɛ dumuni kɛ e ka den ninnu kɔlɔsi den min bɛ minɛn bɛɛ san pewu ka tɛgɛ bɛɛ nɛmu ka sɔrɔ ka taa tɛgɛ ko aw bɛɛ bɛ dulon o de la
kuma in lamɛn tulonkɛ tɛ yen an bɛ ka eh, dɔnni kuma eh, eh, eh, kodɔn eh, kuma de eh, eh, y'a faamu eh, ne balimakɛ ɔhɔ. i ka denw kɔlɔsi Ɔhɔ. n'u bɛ dumuni kɛ Ɔhɔ. yala mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ bolonkɔni naani don ka kumaba bɔ fɛngɛ kɔfɛ n'i ka boloden kumaba bɛ turu duguma dumuni bɔtɔ la e tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ de b'i ta hee mɔgɔw ka nin ko in kɔlɔsi kosɛbɛ ne balimakɛ jiri karamɔgɔ adama dawo e ka denw kunun su fɛ sɔgɔma fɛ e ka taa jɔ k'u lajɛ min bɛ tilen ka taa ɲɛ ko i jigi k'o kan min bɛna jɔ soda la k'a yɛrɛ sama dayi
batara den don ne balimakɛ an ka ko ɲɛɲini ka ko dɔn
farafinna an dɔnna ni danbew de ye an dɔnna ni hɔrɔnya de ye an dɔnna ni cɛsiri de ye an ye ko bɛɛ kɛ ten min yɛrɛ de ye anw bila eretari la ka an sɛgɛn an nana ɲɛbɔ bilen minnu fɛ an ma kɛ olu ye warabilenw an ta taara fana tubabubilenw tubabubilenw tulobilenw wala n'o tɛ farafinna yan danbe tun b'an fɛ yan farafinna fɛn bɛɛ bɛ yan hmm. ne balimakɛ n'an jijara kow la walayi an ka kow bɛ ɲɛ an bolo Allahu akbar y'a faamu Allahu akbar ɛ yiri filɛ nin ye den o den bɛ yen mhm. ko a wolola mhm. a wolola don dɔ de la tiɲɛ don a wolola heure dɔ de kɔnɔ siga t'o la y'a faamu mhm.
a wolola dugu dɔ de la o don wala an ka kan ka jija ka denw wolodon kɔlɔsi k'u ka yiri bɔ k'a d'u ma k'u ka saraka bɔ o y'u mhm. ka den ka ɲɛnamaya dilan de ye don nataw la an bɛna kuma denw kan adamadenw bange don eh, n'an y'o kɛ mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la kuma banna an kana tulonkɛ kɛ denw na mhm. parce que sisan mhm. bamunan ye fila de ye mm. i bɛ den bamu don nata la den fana k'i bamu parce que maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ ka juru sara de kɛ tiɲɛ don i fa ye juru don i la fakɛ nana dɛsɛ i fana jɔra ni fa ye i b'a balo i b'a furakɛ o ye juru sara de ye o don k'a sɔrɔ e ma ŋunuma mhm. ale bɛ k'i balo mhm. y'a faamu Adama Dawo n'ala sɔnna a tɛ tɛmɛ o kan an ye nin yɔrɔ ninnu faamu mais yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ fɛ i ka don o kɔnɔ mhm. an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan kuncɛ ni fayida dama dama ye o jumɛn ye ɲɛgɛn kɔnɔna mɔgɔ kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ cogoya jumɛn na i kan ka bɔ cogoya jumɛn na
ne balimakɛ ɲɛgɛn tɛ tulonkɛ kɛ yɔrɔ ye jinɛ jugu sitana jugu de bɛ si ɲɛgɛn kɔnɔ heyi ne balimakɛ hakili to ɲɛgɛn bɔ ka ben na ɲɛgɛn kɔnɔ benni man ɲi walayi n'i ma fara ɲɛgɛn kɔnɔ ben na maaw bɛna taa e su ta walima maaw bɛna taa e woro karilen ta ɲɛgɛn tɛ fɛn ɲuman ye jinɛ jugu siyɔrɔ de ye ɲɛgɛn ye e k'a lajɛ maa o maa bɛ mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ a t'a ka ɲɛnamaya kɛ fiyewu ka taa laban ni jinɛbana m'a sɔrɔ
e ka ji soli e kotɔ ka mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ a man ɲi yɛrɛ maa o maa bɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ ɲini o man ɲi gɛrɛsɛgɛ ɲinina ma o kɔ tɛmɛnen kɔ mhm.
maa min bɛ to ɲɛgɛn kɔnɔ mhm. ka to ka kuma mhm. o ma o ma fana man ɲi parce que o fɔlɔ ye mun ye n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ i kɔnɔma don jinɛ jugu b'i den na fo i ka sa o den tɛ kɛ maa ye ɲɛgɛn man ɲi dɛ n'an ko an bɛ kuma ɲɛgɛn yɛrɛ kan ka ɲɛ ne balimakɛ ɲɛgɛn tɛ fɛn ɲuman ye tɛ tɛmɛ o kan y'a faamu wa tɛ tɛmɛ o kan donc fo mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na ninnu tɛ tulonkɛ kɛ yɔrɔ ye ɲɛgɛn jinɛ si parce que ala taala ka danfɛn dɔ bɛ yen dibi de bɛ an n'u danfɛn cɛ mhm. o danfɛnw tɛ ye donc u fana b'an cɛla wa u ka ca i n'a fɔ bun hadamaden ka ca cogoya min na donc olu tɛ hadamaden fɛ donc olu de bi masiba caman ta n'i ka adamaden sɛgɛn donc fo tana ko min bɛ yen ni adamaden y'o matarafa i bɛ kisi ni fɛn ninnu tɔɔrɔ la siga t'o la nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛmayɔrɔ ma jiri karamɔgɔ adama daw n'a mako b'a ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma 82 09 99 16 adama daw an bɛna don fayida de kɔnɔ an bɛ fɛ ka fayida fila di aw ma bi jiri kan ko diɲɛ bɛɛ b'i dɔn ni o de ye an bɛ sɔrɔ ka bi jɛmukan bila alihamdulilayi mhm.
ɔ e yɛrɛ ka yiri dɔ sɔrɔ min bɛ mako ayi kana yiri fɔ min tun mako yɛrɛ min bɛ mako yɛrɛ yɛrɛ ɲɛ an bɛ waati min na k'o ka kalan mhm. an bɛ kuma o kan mhm. ne yɛrɛ bɛna dɔ ta parce que mako ɲɛ yiri ninnu o bɛ kɛ e yɛrɛ ka bonisi ye wala e t'u dɔn ne balimakɛ a fɔ adama lamɛnbagaw ye a fɔ i ka page lamɛnbagaw ye ko adama daw ko kamanagan min b'u la gɛrɛsɛgɛ ko gɛlɛn min b'u la degun min b'u la u ka baaraw tiɲɛna jatigɛ b'u la a b'a tɔɔrɔ sasasa hei i y'a faamu ayiwa ne balimakɛ fɛn naani de bɛ yen ala taala y'a ka dugukolo halaki k'o fɛn naani to yen o fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye nɔɔsi korokara tɔri juguni a fɔ u ye ko ko adama daw ko u ka tɔri ɲini ka nɔsi ɲini ka juguni ɲini ka korokara ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn na ka tile bato yiri ɲini kuru wolonfila a ɲɛnama walima su walima ja walima kɛnɛ i a ye nin bɛɛ morceau morceau i bɛ taa marabaw fɛ bɛ fitinin fitinin ɲini ka n'a kɛ yiri na k'a susu u b'a fɔ farifɛn dɔ ma ko farifɛn dunuya farifɛn dunuya ne balimakɛ nin wusulan in ne bɛ nin feere waribaw de la dɛ mɔgɔ k'a lamɛn n'i ye nin lamɛn ka taa ko n mago bɛ wusulan dɔ la ni wari t'i bolo i t'a sɔrɔ dɛ mais e b'a dɔn min bɛ encouragé maliyɛn kɔrɔ i bɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ fɔ ne de y'o fɔ n ka kuma bɛɛ kɔnɔ n ko ni ne adama daw ye dɔɔni fɔ don o don k'a tɔ to n kɔnɔ ne mago sera a ma ala kana a ɲɛ n bolo heyi parce que u ye n kɛlɛ ka mɔgɔ janfa ne tɛ mɔgɔ janfa ne balimakɛ ne bɛna a fɔ adama daw b'a kɛ cogo min na n bɛna a fɔ ten maaw k'a ta k'a kɛ mais n'u m'a kɛ n'u taara n fɛ n bɛ taa feere u ma a banna kuma in lamɛn dɛ a banna saraka t'a la mhm. peut-être t'a la an tɛ mɔgɔ nɛgɛ an nata tɛ mɔgɔ fana kan mm, mm, an dara mm. ala la an cɛsirilen don wa an bɛ baara de kɛ film banna a ma ban a banna an bɛ baara de kɛ mhm. forow b'an bolo an yɛrɛ t'an ka kɔɔri forow sɛnɛ k'a ban a banna o tigi bɛna se ka nkalon tigɛ kɛcogoya t'o la an t'o kɛ o mhm.
ne balimakɛ mhm. i b'a f'u ye ko tile bato yiri ni maa min t'a yɔrɔ dɔn taa sugu la i ka taa ɲininkali kɛ ko ne mako bɛ tile bato yiri kuru wolonfila la n'u y'a d'i ma i bɛ gɛrɛ marabaw la i bɛ jija i bɛ nɔɔsi fitinin san ka tɔri fitinin san ka korokara fitinin san ka juguni fitinin san ka taa bɛɛ fara ɲɔgɔn na mm. k'a ni yiri in susu eh, ka eh, fara fɛn eh, dununya ɲama na sɔgɔma fɛ a fɔ ala e ye ne dan ka nin fɛn naani ninnu dan nin fɛn naani ninnu ma malo diɲɛ kɔnɔ mm, nin fɛn mm, naani ninnu ma tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ala ne kana malo ne kana tɔɔrɔ sisi ma jɔ ala yanni lahara jɔ don cɛ kana n gɛrɛsɛgɛ jɔ a dɔɔni kɛ tasuma n'i ye tile wolonfila sɔrɔ a la n'i ma fɛn sɔrɔ n wele nimoro d'u ma o ka n wele heyi a bɛ se ka jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sɔrɔ ta an ka ja dugu ma 82 09 99 16 maaw yɛrɛ ka nin kɛ ni o yɛrɛ ye o ka n'i tɔɔrɔ o ka nin kɛ n'o yɛrɛ dɔrɔn o ka nin kɛ i y'a faamu a filanan ye mun ye n bɛna kuma yiri kota dɔ la n b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ n'i y'a ye mɔgɔ ye n ka ko tiɲɛ ko in ma dilan de ala de ma dilan a lamɛn dɛ n'i y'a ye mɔgɔ ye n ka ko tiɲɛ ko in ma dilan

an ka jamana ninnu na yan mɔgɔw bɛ fɛn min dun k'a caya o ye malo de ye i bɛ malokoji ɲini ka taa ni yiri tobi k'a ko k'a min tile kɔnɔntɔn ne balimakɛ i mana siri cogo o cogo i ka baara mana tiɲɛ cogo o cogo dabali mana k'i la cogo o cogo i bɛna a fɔ ko ala ko ye tiɲɛ ye yiri don

fɛn dɔ bɛ yen don wɛrɛ an bɛna o fɔ ayiwa o tɛ basi n'i ye duwalen turu mɛ an ka mɔgɔ parce que fɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun t'a fɛ duden ka kɛ nafolotigi ye ka kɔn cɛkɔrɔba ɲɛ o ye fɔlɔ kunbaw ka hakilina ye o la u kun b'a fɔ ko den denmisɛnnin n'i ma se san bi naani ma ko i tɛ duwalen turu kɔrɔ de bɛ kuma ninnu na han bamanan cɛkɔrɔba ye nin ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ o ko don bɛɛ don na ne balimakɛ n'i ye duwalen turu don yanni lahara jɔ don cɛ i tɛ faantanya kɛ ɛɛ duwalen ɲɔgɔnna ɛ n ko duwa duwa yiri de duwa de duwalen duwaw ka le duwa du an fɛ duwa lena yiri min na duwaw donna yiri min o de ye duwalen duwa yiri de i y'a faamu wa ne balimakɛ a yiri bɛ sɔn tile wolonfila ni nɔnɔ de ye turabuden dɔ de bɛ ci ka yiri in turu ka tile wolonfila kɛ i b'a sɔn nɔ n'i ye nɔnɔ dɔɔni funfun a na mm. i bɛ sɔrɔ ka ji k'a kan i bɛ jija i ka tile wolonfila sɔrɔ o de kɔnɔ ne balimakɛ ni yiri kuma sera ka cɔnɔ jigi o don de ala b'i ka faantanya papiye fara k'a fili an bɛna turabuden fɔ ne tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to an bɛna turabuden fɔ a bɛ turu don min na k'o don fa ye a bɛ kɛ cogo min na k'a bɛɛ fɔ ni cɛw cɛ ni maa o maa y'a kɔrɔbɔ an bɛ dati di n'i y'a kɛ a bɛ kɛ Allahu akbar fɛn ninnu tɛ peut-être ko ye an bɛna duwalen di abɔnew ma ne balimakɛ n'i taara jamana kɔnɔ i ka ɲɛnamaya ko ye kamanagan faantanya b'i la walima banajugu b'i la walima i ma papiye sɔrɔ walima u bɛ ɲini k'i gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ jija i ka dubalen cɔnɔ bɔ a furaburu tɛ dɛ a cɔnɔ a cɔnɔ mun ye jurunin jurunin juru juru ninnu wala o ye dubalen cɔnɔ de ye n'i y'o caman bɔ e ka jija i ka susu mais fɛn min ka ɲi kosɛbɛ i bɛ digiɲɛ de kɛ diɲɛ de tɛ jɔ n'i ye diɲɛ dɔɔni kɛ dubalen cɔnɔ na k'a susu k'a ja k'a mugu bɔ k'a dɔɔni bɔ k'a kɛ nɔnɔ na k'a kɛ koliji la ka se ka tile wolonfila dafa la i ka diɲɛ a bɛ changer n'i ye kamanagantɔ ye kamanagan bɛ ban maa si tɛ nin kɛ dubalen na ko i bɛ cogo min na ko i ma bɔ ten o ma deli ka kɛ ko mm, fila mm, mm, Allahu akbar Allahu akbar ne balimakɛ a filanan ye mun ye dubalen fara ɲini mm-hmm. i ka dubalen lili bɔ mm-hmm. i ka cɔnɔ in fana ɲini i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn na i ka tobi i bɛna taa ji dɔɔni min ko dɛ e ka nɔnɔ dɔɔni ani li dɔɔni ɲaami a na i ka ko ni walayi o don de e bɛna fɔ ko Adama Dao i ni ce. mɔgɔw tɛ ka fɛn ninnu fana kɛ i b'a min bɛ ne courage ne ne décourager yɛrɛ ko in na i bɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ fɔ o t'a kɛ n'u y'a kɛ ni tiɲɛ don walima ni tiɲɛ tɛ e t'o dɔn wa siga t'o la a ye cɛ in yɛrɛ to yen cɛ in yɛrɛ bɛ cogo min na a y'a to yen a ye min fɔ a y'o kɛ anw ni dɔnni tɛ taa lahara dɛ tiɲɛ don an ye nin fɛn ninnu kalan o de kosɔn ne y'a fɔ n ko ala e bɛ Adama Dao dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan kana fɛn di ne ma ne ni diɲɛmaa tɛ se ka jɛ fɛn min na kana o kɛ Allahu akbar hali bɛna yiri kodɔn min di ne ma ne ka se ka dusukun dayɛlɛ k'a fɔ maaw maaw k'a kɛ ka nafa dɔ sɔrɔ o de kosɔn foyi tɛ ne Adama kɔnɔ ko ne bɛ min dogo ne mɔgɔ ɲɔgɔn na o tɛ yen don nataw la an bɛna se cɛ bi saba ani turu kɛmɛ ani likɛ don nataw la an bɛna o kɛ y'a an bɛ bi ta kɛ dɔ taara so dɔ y'a fɔla kuma ɲuman fɔ ko kelen ka fisa kuma kun fɔ ko siga t'o la y'a siga t'o la
nin waati in n'an ka foli ta ka ɲɛsin aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma ani jiri karamɔgɔ Adama Dao de tun bɛ ɲɔgɔn bolo anw fɛ sikaso kɛnɛdugu 223 korono tv ka plateau sanfɛ a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a mako bɛ a ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta le 82 89 99 16 tardi a ka nɛgɛjuru sira nin ta an ka ja duguma Adama Dao merci beaucoup an b'a fɔ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan merci à la prochaine fois